Arena aoneke mmene alilimu ndi Mulungu abwera kukamba choona kudziko lapansi ndipo afune asafune munthu amva chimenecho ndipo achita chimenecho basi sizokambiranaso ayi ayi ayi mavuto ako umayang'ana wanthu amene amatukwana Arena umayang'ana anthu amene akutukwana arena umayang'ana wanthu amene amawabweza wanthu musapite kwa arena ndi maso ako amene umayang'ana umayang'ana molakwika chifukwa chani ana israeli atauzidwa kuti muzipita mulungu yemweyo anapita kukaumitsa mtima wa farao Chifukwa chani? Amafuna kudziwike kuti ndi Mulungu. Ndi chifukwa Mulunguso anapanga waumitsa mtima munthu ndiye akuwalondolesanso anthuwa pa nyanja. Kudziwike kuti ndi ndani iyeyo? Amadziwika akapanga chachikulu basi. Basi. Pachitike miracle pa nyanjayi imene ana awa awoloke, pachitikenso miracle pa nyanja yomweyi imene imeze onse adaniwo osati ana a Israeli. Ameneyo ndi Mulungu. Sungakambe za Mulungu popanda za mphamvu zake. So zibwera bwanji za mphamvu? Nchifukwa ndimakhala ndi nkhawa sindimakumvesa iweyo Mulungu, m'bale. Amene ukaona ntchito ikugwedera, business ikugwedera, banja likugwedera, misozi yako imakhala yopanda chiyembekezo. Yesu wako ali kuti? ndiye ndiuze iweyo kumene kuti kuchokere mirako sukudwala wati mirako yabwera bwa suli pa ntchito wati mirako yabwera bwa eh? mulungu kuti amaoneka pakakhala vuto komatu vuto lili choncho munthu akhale ndi kulimbika chani kodi yoshua ulimbike mtima mose ukhala ulimbika mtima usaope Wa mantha ngati alipo palibe kuoloka pa nyanja. Menya madzi kungoyang'ana madziwo kuti sizinayambe zachitikapo izi. Okondedwa tiyeni akangotitenga tikakhalenso akapolo. Pafunika munthu wotani ameneyo? Tayang'ana iweyo ukulimbika mtima? Poti ukunjenjemera vuto lina lililonse. Tandiuze pamene patachokere mirako ya Mulungu. Undiuze iweyo kumene kutachokere mirako ya Mulungu. Anthu osamvera alibe nawo ntchito. Anthu opanda chikhulupiriro alibe nawo ntchito. Anthu osakhulupirika alibe nawo ntchito. Amawononga, amasiya. Dziko lapansi lonse akhoza kusiya kuwonongeka. Alibe nazo ntchito. Chifukwa iye aliko. Azakhalako. Akhoza kupanga anthu ena. Anati Mose zandikwana. Anthu awa ndi amakani. Ndikufuna onse angofa. Ndipanga mtundu kuchokera mwa iwe. Sunawerenge inuyo, simunawerenge? amakamba ndi Mose. Alibe nazo ntchito. Analibe nazo ntchito. Akanaononga anthu onse, mtundu ndi kuupanga kuchokera mwa Mose. Wakutuma, ndi zoona. Ndiye olimbika mtima iweyo? Ah, sindikumuona. Sindikumuona. ah! Amadana ndi anzeru. Amadana ndi ozimva. Amadana ndi amene amaziona kuti iwe chifukwa cha sukulu, chifukwa cha kumene anachokera ali bwino. Ife akuti lero ziko lapansi lagontha. ndipo akanena dziko lapansi lafa dziko lafa lapansi lafa ndizoona pasukulu pena paliponse rumu ina iliyonse ili ndiwo anthu akupempheramo lero pena paliponse nyumba imene yamangidwa ali mchipinda chabwino anthu ali mmene momwe akupemphera kudikira akazayimaliza atulukemo koma akupemphera mulungu ndani undifunse ineyo 2014 pamene mulungu amandiyitana anandionesera wanthu amene akutumikira mulungu woona zomba uno munali anthu awiri okha zomba wako unoyo awiri okha basi Zachisoni, winayo pa pakutha pa 2 years anagulidwa ndi ndalama imene anampasa kukaonjezera kugula galimoti yake. Utumiki wake unathera pomwe. Osati utumiki unatha, koma kuitanidwa kumene mmakunena kunathera pomwepo. Akutumikira Mulungu ndani kudziko lapansi? Ku Malawi akutumikira Mulungu ndani? And wina anali mayi ama ama ama amaphunzitsa kaya pa sukulu pa pasidya kamati chiyani apa pa sukulu ili pa pasidya ukoko. Amangopemphera ndi wanthu kukhomo kwake basi. Ndi amene amene ana wachiwiri. Mmodziyo ndi amene anali utumiki weniweni. Waliona dziko lako? Ukandifunsa ine, kunali kwabwino munthu asanapite kusukulu ya ubusa ndikukamba ndi iweyo pano sukulu ya ubusa, pano uli ku unsembe, pano uli ku, ndiwe ukupanga za u bishop iweyo. Ndikufuna ndikambe ndi iweyo. Mulungu wandituma kuti ndikambe ndi dziko lapansi, ndiwauze wanthu. chimene akunena chimene sakuchiziwa ndikanakonda munthu asanayambe kupita kusukulu ya ubusa ubishop unsembe imene manena kuti kupita kaya ndi uko- a- kamati an apostle kamati ndani asanapite kumeneko apite kaya kusukulu ya uzimu ndikanakonda chimene chocho chifukwa mukuchiziwa ndinu mboni mpakana lero sindikutuluka andichita release liti mulungu zikomo mukamapita kotumikira amakuuza mpite kotani ndati mukhale tcheru chifukwa mulungu akuti mpange chisanzo lero aone iwowo zipitaso pa youtube aone munthu akamatumikira mulungu zimakhala bwanji mzimu wa yehova akakhala pa wanthu zimakhala bwanji akuyenera kuona lerolo iwo akuyenera kuona iwo ndinu mboni inuyo ambiri malesedwa usayende amakulesani ndani usapite kocheza angelo kubwera usapite kocheza angelo kuuzani kuti ayi usapite kuti mupite kotumikira mukuyenera kuuzidwa malakalaka mutapita ku phalombe ku Ulumba kulilongwe kukatumikira koma amayembekeza pokhapo mulungu akuuzeni kumpempha amati ayi muli ndi ndalama tikagule katundu equipment ya pamalo pano amati ayi mundidikire ndani ameneyo waona munthu wapita kukatumikira mulungu akuti ku ubusa akuti ku ubishop akuti ku unsembe ndiye akumuuza zaka ziwiri mumaliza amuuza ndi ndani kodi munthu wamuuza zaka ziwiri mumaliza wamaliza ziwiri akuuza kuti ukhoza kupita kuyamba kutaniwe kutumikira ameni wakuuza ndani waziona vuto Tsono funso atafika kunyumba atamuuze ndani kuti tsiku lakwana loti ukatumikire kapena ayi iweyo ndiuze atamuuze ndani atamuuze ndani usapite kumsonkhano ayi tsiku loti upite ukhale pa zimene ufuna kupanga pa iwe ndani operation mukuidziwa kwa lena kuno imene angelo amabwera yesu mkhristu kubwera kumakupanga operation sakuidziwa certificate ya kuuzimu alibe ina iliyonse kapepala kena kalikonse alibe koma kuti akuyamba kutumikira atamuuze chochita ndani baibulo mumawerenga lero mumawerenga baibulo zikomo kwambiri mumati ana israel anauzidwa kuti mukufunika mupeze nyama imene muchitire chani kodi nsembe ndiye mukapha mutenge magazi ake mupake phuthu la chiseko kapena kuti maferemu Aliyense apange chiticho? Angelo akabwera, nyumba imene sipezeka ndi mwazi umenewu akantha. Ndi pamene panafa ana a Igupto ochuluka. Ndikhulupirira ndi choncho. Amayankhulana ndi ndani? Mulungu. Mose amayankhulana ndi ndani kodi? Mulungu. Kaya tili limodzi kani? Popanda Mose, tandiuzeni. ana israeli anali kutiko anali kumene kuja ku igupto mpakana kufikira mulungu atalumikiza ndani kodi mose amawauza nyamukani ndiye atafika apa atamulimbisa mtima pita ukalimbane naye iweyo mtima wako unatha kuti "Ah, anyamatanga nyamukani magaleta tiyeni anati mose m'manja mwako muli chani amayankhula ndani taona ndiuze iweyo ngati certificate yako ya kusukulu ya ubusa ingakuuze kuti menya madziwo eh? iye mundiuze inuyo kapena mundiuze pali vesi imene ndifotokoze apa lero kapena zimene tafotokoza za mvulazo kapena za mvula yathaija kapena zonse za- za- zachitika ku south africa kaza mundiuze ngati tikhoza kuwerenga m'baibulo mpaka kupeza kuti Kuwauza anthu aku South Africa kuchitika chakuti. Tandiuzeni muwerenga palipo chakuti simudachipeza apapo? Ayi. Chifukwa chani mukutenga ngati Mulungu ndokufa? Chifukwa chani? Ndiye lero atakuyankhuleni ndani? Poti mukunama nonse mukunama. Ata ata amene atakuyankhuleni lero ndani? Waliona vuto. Iyi si ntchito iyi ya mu ofesi okondedwa. Ndikanakonda anthu atayamba kaye sukulu ya kuuzimu ndiye azipita ku sukulu ya ubusa. Ngakhale kuti pakhala vuto, vuto kuti akakhala munthu woti kumpeza amene akuphunzitsa za ubusa kumuyang'ana choncho akapeza kuti mkatimu muli zilombo mkatimu muli asatanism akugwiritsidwa ntchito iyeyo ndipo akuchoka anthu apansi pa nyanja kumamuseweretsa abwerenso mwina sukulu sanaiphunzire koma ndi bwino asiye chifukwa maso ake ataona chimene chili mkati kusiyana ndi kupita pamalo kumakanamiza ndi kutumikira mulungu zimene zili dziko lapansi ndifuna ndikuuze dziko lapansi ndi zimene zinachitikira anthu yesu khristu amabwera ndi zimene tili lero dziko lapansi chinavuta dziko lapansi nthawi imeneja ana- anasamira pa sukulu ameni anasamira pa sukulu pokha pakuwerenga baibulo pokha ufune usafune baibulo zalembedwa izi umumu amayankhula ndi azinenera amene amaatchula mutimo ameni chimene kuyenera kuchita iwe ndikungotenga mawu kuyang'ana iwe nkuziyerekeza kukhala yoshuayo ndi kusamalira zimene amauza kumachita zimenezo mulungu amvana nayo kutani koma iwe si yoshuayo ukuyenera kuchosapo ngati amakamba za ku aigupto iwo iwo usakhale ziko aigupto ukhale malawi ngati amakamba zonena kuti iweyo unyamuke uyende uduse siriya utere iweyo uchose asakhale siriya kuchoza kuti nkhani si ya ndani kodi siyako iwe koma utayenda mu chimenechi nchifukwa chake mawu awa amangotikonza kutichita renew pa mtima pathu kuti tikhale tikutsatira choonadi chake cha Mulungu. Nthawi imene ijayo chinachitika ndi chani? Ukumbukire iweyo zimene Mulungu anafotokozera ku Mika 5. Anafotokoza bwino za ku Betelehemu chimene chitachitike. Ameni. Ali Yesu Khristu mwini. Ameni. Ku Mateyu anapezekanso anafotokozera kwa Yosefe za mwana amene abadwe kwa mariya ulimbe mtima iwe amene uja ndi mkazi koma mwanayo ndi wa mzimu woyera amene uja dzina lake uzamutchanso ndani ameneyo emanuel ameni ndi zeni zeni anafotokozera komatu ku yesaya ku yesaya 7 10 15 kumene anakamba za emanuel anthu awa pamene amayembekezera nthawi ya yesu yafika sizikanatheka malo omwewo kuwasegula choncho ndi kusinthidwa kulembedwa kuti yesu ujatu wabadwa ndi uyo akudutsa apo tamuyang'ani zikanatheka eh? wapaona panali kupusitsika kusamira mawu awa e zoona ndi abwino koma yesu atabwera akudutsa kotero utandiuza chitachitike mawu omwe asinthika palembedwe kuti yesu ujatu ndi uyo tamuyang'ani uyoyo uyo patatu mmoziyo zitheka anali chonchi mmene analili apapa pa yesaya pa yesaya 7 ndizoona pa mateyu apapa pamene amakamba za emanueli amakamba ndi ndani bambo ake a mwanayu anabwera ndi ndani kodi mngelo gabrieli taona sopano osamira mawu osamira malamulo amene opita ku koleji Sakudziwa Yesu watani? Wabwera sakudziwa. Uyu akuti m'mimba umomo alimo ndi Yesu Khristu. Amene dzina kudzamutcha Emmanuel. Mai ake akudziwa anzeru kum'mawa akutaninso? Koma awawa ma abusa na amachechi. Amene anangotsamira mau ndi kuwerenga ndi kupita ku sukulu. Sakutani? Kodi iwowo amayembekezera kuti ma- pomwepo pa Yesaya apo patembenuzika palembere kuti Yesu uja wabwera ndi uyo ali ali m'mimba mwa mai awo? Waona vuto? chifukwa chake atabwera amalimbana naye si iwe si iwe chifukwa chani anthu amene amayang'ana mwa amene anali anali pa Malaki pamene amakamba kuti sizitheka ichi kuchitika kufikira Eliya atatani iyeyo ameni amayang'ana pamenepo 5 kuyambira pa 6 ndipamene amayang'ana Koma tsopano tamvetsera, atakula, akugwira ntchito, anakamba mau pa Mateyu 11 kuyambira pa 7 kulekeza pa 19. Anati ngati madikira Eliya ndi Yohane ali ndi khutu atani kodi amve pamene awakukana Eliya sanatani kodi ali nthawi amakambayi itasala pang'ono anapita awo sakukhulupirirabe kuti kubwera eliya ndi omwewo anamuphanso ndi omwe amalimba ophunzirawo amachechi akuluakuluwo amene amapita ku sukulu bwinowo amene amadziwa za malamulo bwino aku eksodo 20 kuyambira pa 1 kumapitirira amenewowo ndi amene analimbana naye mpaka kumupha mesiya amamudikira anadziwa atapita kale ndi chimene chili lerotu mundiuze inuyo zikomo kubwera posachedwa ndathokoza zikomo kwambiri mbale uno ndomaliza ndathokoza kwambiri ma amene mawerengawo tandiuzeni ngati pazalembedwanso kawiri pomwepo kuti wabwera ndi wafikira ku south africa ku johannesburg amene mawerenga lero omwewo mundiuze ngati zimene zachitike mundiuze ngati akhoza kufotokozera kuti mayi uja wayima tsopano kapena mayi achita kubadwa kapena ayi watsika ndipo chachitika ndichi mundiuze inuyo zikomo mumatenga mwana kuti tidzamuona maso ndi chani kodi atadzamuone ndi ochimwa waziona nchifukwa yakenso inu simunamuone ochimwa uli ndi mulungu iweyo uli naye amene ukhoza kumuona maso ndi maso kumule naye lero nkudziwa chani popeza mpaka na lero mukuti ndimati ndiwerenge chapter chakuti kumafotokoza 66 ili kutiko zaka ziti sukuzidziwa mmene wayendera ndi mmene zilili pano levo imene ali sukudziwa Ndiye wati akubwera posachedwa azamuona maso ndi maso kuti ko. Waziona Mulungu wanga. Waona mbale wanga dziko lako limene ukunenali. Ndimanena kuti ndi bwino kuyamba uku kumapita uku. Chifukwa kuziwa kuwerenga kuli mphaso za kuthupi ndi mphaso za kuuzimu. Mwina mutengera malo amene akuchokera pa 1 Akorinto 12 kuyambira pa 1 kulekeza pa 11. Kunena kuti Mulungu Mzimu umodzi yemweyo amapereka mphatso mwina yakulalika. Mzimu umodzi yemweyo amapereka mphatso yakuchiritsa. Mzimu umodzi yemweyo amapereka mphatso ya malilime. Zikomo kwambiri. Umangowerenga mawu ukamakamba za mzimu umodzi yemweyo amapereka mphatso, si mphatso ya utera, si mphatso yongowerenga mawu mmene anena kuti kaya kuwerenga, si mphatso ya malilime ukunena lero ayi. choyambirira ndifuna ndinene kuti ndi bwino kupita sukulu ya uku- ya- ya- ya- ya- ya kuuzimu chifukwa chani choyambirira amakuuza ndi mulungu ndakupasa chani ndakupasa ntchito ndipo atipita kumeneko ndipo ndakuza kuti mukhale tcheru ndakupasa ntchito mwana wanga ndakuyitana ndifuna nditumikire muli mwa amene muno amene mwa- mwauza kuti ndakuitana mwana kutani ndikuonekera ndi amene akutaniyo akutaniniyo mwafikirirwapo profeti Manuel mukufunika mu- ine kuti muchiritsidwe mupite kwa arena mwafikirapo ndi angelo vuto lakoli upite kwa arena M- vuto lanu tafika potina nkhondo zikuchitika sanizi mwakutani mwamuonapo mngelo atabwera ndikuwombolani Ndiye amati, Ndakuitana. Mwauzidwapo, ndakupatsa mphatso yoimba. Amene akukuuzani mukumuo, mukumutani inuyo? Mukumuona ndi kumumva. Osati pati wangona ukamapanga, abweranso anthu kuti, "Eh, koma ndiye akuimba bwino ndi mphatso imene wandipatsa ndi Mulungu. Wakuuza ndani? wakuuza ndani ndiye kutitu makalipentalanso ni mphasonso ya mzimu oyera magalimoto tikuona masiku ano kupangidwa ochuluka ma ndege tikuziona zokongolazi nzeru zimene zija zonse zimene akupanga ndiye kuti ni mphaso yachani imene ija ya mzimu oyera pali yakutupi ndiye pali yakuzimu kusiyanisa zimene ukhoza kulalika bwino ukhoza kupanga chilichonse kuimba bwino ukhoza kupanga chilichonse mzimu oyera mwa iwe mulibe andi ineyo ndawaonapo anthu ochuluka ndiuza kuti mukumuona uyo amaimba kuimba ameneyoyo ali zaka zakuti anampasa ufiti asatanizi ndi amene ampasa mphaso yoimba ineyo ndaonako ine uziwa bwanji kuti mphaso ndi ya mulungu kapena ayi tisamazinamize tokhani ayi pepani kuyitanidwa kuyitanidwa upite ukamfuse ameneyu timamunenayo amene mwamuwerenga lero mose ukamfunse pa eksodo 3 kuyambira kwa kulekeza kwa 23 pamene anaona chisamba chikutani amamuyankhula maso ndi chani iyeyo kati limodzi kani ehe upiteso ukawerenge ku oweruza 6 11 akumuuza mamuna wamphamvu iwe Nthawi yakwana tsopano uombole abale yakwana wamphamvu ake utiyo akupuntha tirigu wake. Mavuto ndinawo ndi awa ndi ali ayi kwayikika kuti iwe uombole abale ako akukana akuti kuti ukhulupirire tapita ukatenge mkate ndi zina muone mmene zitachitike munawerenga inuyo kuitanidwa umaziwa umachita kuziwa osati kuchimva musamatenge kuchimva kuti mwaitanidwa musamati mukamuona wina akuyenda galimoto yabwino ndi prophet ndi mbusa ndiye muli namene ndaonera muja pa mtima pacha ndikhoza kuyenda kutumikira Mulungu pamene mukuona akudya za masika matumba akubwera atatu atatu 10 10 muli nane ndiyambe kutumikira muli ndaitanidwa kumeneko sikuitanidwa kumeneko wafuna iweyo andi ukapita upitira chimanga ukapita kule usiku utapitia wewe ndi chimanga kumalo kuna wewe utapitia choto kufuna magalimoto Ndiye ndikuuze, ku ufumu uwu, mayeso ali uku, sukulu ili uku, ili ndi mayeso. Ndi mboni apa, Paulo awakhala apa, ndimati andani, a Nyirenda, misozi yawo ayitulusa m'maso mwa kulira, kumulira mkazi wawo. Sikamozi soya, kulira. Atakomoka, atapwa miyendo, atapanga misala, atatani, alira ambirimbiri zachitika muno. Ndipo yang'ana kuti mukhale tcheru, tifuna tiwauze wanthu choona kumeneko ndikuitanidwa kumeneko kungodana ndi mayeso amene kutumikira palibepo sono kupitira galimoto tandiuzeni ndikugona ni njala sulola kusamba opanda sopo sulola kuti ugone opanda chokudya sulola kuti ungokhala iweyo opanda m'bale wina aliyense sulola chifukwa chimene wapitira iwe ndi ndalama ndi pamene umasiya osauka kukonda achuma okhaokha osauka akakuimbira ndachokapo olemera akuimbira ndilikonkuno mukhoza kundipeza chifukwa chimene ukufuna ndi ndalama iweyo chifukwa chimene ukufuna ndi ndalama ndimandipembe tisawanamize wanthu ake mukawerenge machitidwe machitidwe atumwi 9 kuyambira pa wani kulekeza pa 19 mukamva saulo anayitanidwa bwanji ameni akakuitana kukana palibe ngakhale utapanga makani bwanji sizimatani izozo osati kuchimva ndi kufuna haleluya yes osati kuchimva ndi kufuna ayi
Haleluya. Yesu ndi wabwino. Ndipo nthawi zonse. Ineyo dzina langa ndine Aprofetesi Asala komanso ndine mayi nyirenda amen ineyo linali mande ndimadwala kwambiri komano kuti ndipume zimakhala zovuta ndimangokhosomola kubanika komano sindimadziwa chimene chimachitika nde anadzanditenga pa njira ndibweretsa kuno ntabwera kuno napita kutsogoloku aprofetiso anandipempherera koma ntapita kutsogoloku panapeza kunena kuti munthiti mumumu Mumakhala ngati muli madzi owira nde mumandivuta kwambiri kuti ndipume ndimakanika nde ndimaona munthitimu muchotsedwa zinthu ngati mene imakhalira ma net aja a ling'i aja koma zozungulira umumu amen nde panapeza kuti zinachotsedwa zinthu zambiri pakhosipa munthitimu kenako napita kunyumba tapita kunyumba panapezeka noti usiku wake sindimapezabenso bwino kuti ndigone kukanika nde nangokhala Nde nditakhala kuti thu m'mabandakucha nadzadabwa kunena kuti m'mwambamu munali mngelo m'modzi koma mngeloyo sindiku sinambe ndamuonako chiyambireni koma amakuwa kwambiri ena amanena kuti chit adatenga ena amati chitoliro ena amati vuvuzela imene anayimba ku dziko lonse lino Nde inadzalira pena paliponse wina alese zimaoneka ngati noti au- akumva fo noti chimalira kwambiri chinthu chimene chichi nde amayitana prophet emmanuel prophet emmanuel nsembe yanu yo- nsembe yanu ina iliyonse imene mwapereka ndi ana ako apapa yamveka pamaso pa mulungu palibenso kupereka nsembe kwina kulikonse kumene muzipereka thupi lanu kwatsala apapa ndi konena kuti mukagwire ntchito nthawi yanga yakwana ndathokoza ifoti ntchito ija mwagwira Nde ine popeza kuti week imeneyi kuti ndigone ndimakanika ndi mmene ndimamvera nde ndimangomvetsera nde ndimangoyang'ana nde mngelo uja amangopitirizabe mawu aja kubwera kwa ine pafupi ndi ine kundiuza kuti nsembe imene mwapereka yatha kwatsalano konena kuti mukagwire ntchito nde ine ndimangoyang'ana mpakana panapeza kuti kunacha mngelo uja abe akuyankhula zimene zijazi nde ili m'mabandakucha momwemo ndinadzadabwa kuti Tonse amene tili ana a pa Arena tinapezeka ngati mmene tinalilimu koma panadzapeza kuti a pulofeti wina aliyense am, amamuveka kanthu mkhosimu kamene kamaoneka ngati nikilesi koma imaoneka kuti ndi yayikulu na kuti pa ntchito imene tagwira komano a pulofeti anayankhula mawu onena kuti ndapangira dala kukupatsani zinthu zofanana komano ntchito imene mwagwira malo anuwa ndi yosiyana Ena amalola kupereka nsembe thupi lawo, ena amalola kupereka nsembe china chilichonse chimene Mulungu analola kuti apereke nsembe. Koma anthu ambiri mumakana, mumatsutsana nacho chimene chija, mukakhala pa mayeso mmayankhula, mmanyoza. Nde zinthuzi ndapereka zofanana komano chimene chili mwa inu sichofanana. Kusonyeza kuti ena mulipo atumiki, ma pulofeti, ma pulofetesi komano ntchito yanu sikhale yofanana. Ena muzikatha kupemphelera anthu odwala, anthu oti okufa azikadzuka koma ena sizikatheka chifukwa choti anointing imeneyo pa thupi lanu palibepo. Ameni. Ndiye tinazapeza kuti chitayankhulidwa chimene chijachi, basi tinadzayamba kuona kuti anthu tonsefe amene tili pano tinayamba kuoneka maonekedwe osiyana siyana. Ena amaoneka kwambiri pamawala panali pa mtima, ena pa mtima pawo pamaoneka powala kwambiri koti olo kuti umuone nkhope uyi- munthu nkhope ija simaoneka bwinobwino koma ena kuwaona maonekedwe ake timawala anthu mosiyanasiyana ena ndi pa mtima pomwe panali kusawala um, chabwera pa mtima apo ndi chisoni chifukwa cha kumene amapita ndi nkhani zomvetsa chisoni kuti ukhoza uli pa arena ndikumkanira mulungu kuti agwire ntchito ndikupeza kuti pamtima pako palibe chilichonse ngakhale kuwala kwina kulikonse chikhoza kukhala chomvetsa chisoni mugwire mawu amene akuti zimene ndakupasani nzofanana ameneyo ndi mulungu koma ntchito zanu zikatengera zimene zabwera pandani kodi pa iye ena simukakwanisa kuzusa wakufa ena mukazusa anointing ya mulungu ulemerero wa mulungu uli pano choncho ndi ndi mbali ndinali ndi mbali unali ndi chaniso iwe unali ndi mbali yoti uchite uzakhala omvera kuyambira sopano mukumvera mokha ndi mokhamo mmene ukhoza kupindula basi ukhale omvera zikomo kwambiri tingoyimirira ambuye akuthandizeni